Tá tú ag éisteacht leis na GaelGals ar Radio Rí-Rá.
Fáilte isteach! Seo an seachtú eagrán déag den phodchraoladh Na GaelGals agus inniu beimid ag plé cúrsaí timpeallachta. Is mise Aoife agus liom féin inniu tá. Lucy, Agus dúlra? So cailíní, conas atáimid inniu? Dúlra, tosóimid leat. Tá mé go maith, go raibh míle maith agat. Tá mé an-sásta mar tá an ghrian ag taitneamh agus tá mé saor ón obair inniu. Bhí mo cheachtanna ceoil ar maidin agus tá mé ag súil go mór le saoirse feadh an tráthnóna. Conas tá sibh féin? Yeah, táim go cinnte chomh maith, Dúlra. Rinne mé mo chuid smididh inniu agus chuir mé scáth báistí ar mo chuid shúile. So mothaím an-ghleoite agus bhí an ghrian dochreidte inniu i ndiaidh an bháisteach craiceáilte aréir so bhí sin go hálainn agus bhí mé ag léamh ar feadh an lae go dtí seo so bhí lá an-deas agam. Céard fút féin Aoife, conas tá tú? Yeah, táim go breá freisin. Bhí lie-in iontach deas agam ar maidin tar éis seachtain deacair san obair so bhí mé lán sásta liom féin agus táim ag tnúth go mór leis an podchraoladh seo. So, díreoimid isteach ansin then. So, an staid an timpeallachta sa lá atá inniu ann, an bhfuil muid buartha faoi? Lucy, an bhfuil tú buartha faoi? Cinnte go leor, Ceapaim gur ceist an-deacair í sin mar cinnte táim buartha faoi téamh domhanda agus rudaí ar nós sin, tine agus gach rud mar sin i dtíortha éagsúla. Ag an am céanna, táim dóchasach, ceapaim go bhfuil tuiscint i bhfad níos fearr ag daoine agus go bhfuil daoine ag smaoineamh i bhfad níos mó faoin timpeallacht agus ag déanamh iarrachta athchúrsáil a dhéanamh agus rudaí a athúsáid agus ceapaim go bhfuil sin iontach tábhachtach agus Mar a dúirt mé cheana, tugann sin dóchas dom. Tá 's agam féin, déanaim i bhfad níos mó ar son na timpeallachta ná a dhearna mé cúpla bliain ó shin agus ceapaim go léiríonn sin staid na timpeallachta agus an domhain go hiomlán. Cad fút féin, Dúlra? Yeah, tá mé an-bhuartha, caithfidh mé a rá. Bímse an-an-bhuartha faoin timpeallacht. Tá fhios agaibh ar fad, táimse an-paiseanta, an-phaiseanta faoin ábhar seo agus bíonn an-bhrón orm caithfidh mé a rá nuair a fheicimse na scéalta ar an nuacht, nuair a chloisim na scéalta ar an nuacht agus nuair a fheicimse na scéalta sna nuachtáin ag labhairt faoi na béir bhána bochta agus na piongainí ag fáil báis de bharr na gcaipíní oighir ag leá, chuile rud mar sin. Ach ag an am céanna, caithfimid a bheith dóchasach mar táimid ag maireachtáil in am atá an-bhrónach ar aon nós agus atá an-dáiríre ar aon nós. So caithfimid a bheith an-mhaith dúinn féin agus dár meabhairshláinte agus ní mhothaím go ndéanann sé maitheas dúinn a bheith buartha faoi chuile rud an t-am ar fad ach ag an am céanna caithfimid a bheith, a bheith meabhrach. ar an ábhar seo agus ár ndícheall a dhéanamh. Tá rudaí maithe á dhéanamh ag beagnach chuile dhuine ar aon nós ach is féidir linn rud nó dhó breise a dhéanamh chun staid na timpeallachta a fheabhsú. Ar ndóigh tá locht ar na comhlachtaí móra ag an am céanna is féidir linn uilig rudaí beaga a dhéanamh so tá mé ag súil go mór leis sin a phlé ach le bheith fírinneach, Tá mé buartha. Céard fút féin, Aoife? Yeah, no, aontaím libhse agus tá sé an-éasca, go mór mór san lá atá inniu ann, a bheith ciontach faoi gach rud a dhéanann tú agus you know gan like gan moladh a thabhairt duit féin agus anois le rudaí beaga a dhéanann tú féin like tá's a'm fiú like Tiomáinim chuig obair gach lá. Tá mé in ann an bus a fháil ach bíonn, caithfidh mé siúl go dtí stad an bus agus sin siúlóid leathuair gach maidin agus gach tráthnóna so tá sé i bhfad níos éascra dom tiomáint ach níl sé sin go maith leis an timpeallacht agus nó like nó rudaí beaga mar sin nó táim ag iarraidh like fast fashion a sheachaint ach ag an am céanna níl gach siopa ar oscailt faoi láthair so caithfidh tú rudaí a cheannach ar an idirlíon má tá éadaí nua ag teastáil uait. ní bhíonn rudaí ar Depop nó na suíomhanna sin gach uile am a bhfuil tú ag iarraidh rudaí so tá tá sé deacair coinneáil suas le gach rud ach ceapaim go caithfidh muid féin a mholadh leis na rudaí beaga a dhéanann muid gach lá agus ehm I suppose sin an pointe is tábhachtaí atá agam. Ok so tá muid chun leanúint ar aghaidh anois faoi na rudaí dearfacha a dhéanann muid agus na rudaí atá muid in ann a dhéanamh don timpeallacht inár saol féin. Agus an chéad rud ná plastic aon úsáide. Dubhghlas an bhfuil aon smaointe agat faoi sin? So, déanaimse mo sheacht ndícheall plaisteach aon úsáide a sheachaint. Tá sé an-deacair mar ní féidir leatsa plaisteach bog a athchúrsáil in Éirinn. Níl a fhios a'm cén fáth ach tá cairde agam atá tar éis a bheith ina gcónaí thar lear i ngo leor áiteanna éagsúla ar nós Mheiriceá, Ceanada, an Ísiltír, an Ghearmáin, an Danmhairg agus dúirt siad go bhfuil Éire go maith ó thaobh cúrsaí bia de, go bhfuil muid go maith ó thaobh rudaí áirithe de ach ní bhíonn muid go maith ó thaobh cúrsaí athchúrsála de mar déanann muid uilig ár ndícheall ar ndóigh, bhuel déanann an-chuid daoine a ndícheall. Caithfidh mé a rá nach ndéanann daoine áirithe iarracht in ao' chor, sin rud atá feicthe agamsa ó bheith i mo chónaí le daoine agus ní bhímse sásta feiceáil nach mbíonn daoine, nach mbíonn daoine ag athchúrsáil. Flashback chuig an ollscoil. Ó, agus seo tuairim an-unpopular ach mura ndéanann tú athchúrsáil, i mo thuairimse, tá tú leisciúil. Agus ní féidir é a dhéanamh i gcónaí, tá fhios a'm, ach mura ndéanann tú iarracht Tá tú leisciúil. Now, le, leis na rudaí is mó, plaisteach, páipéar, rudaí mar sin, leis an mbuidéal don bhainne, rudaí mar sin, caithfidh tú iad sin a athchúrsáil ach le rudaí áirithe eile ní féidir. Ní féidir leatsa plaisteach bog a athchúrsáil agus is mór an trua é mar is féidir leat timpeall an domhain ach ní féidir in Éirinn. Sin déistineach, sé uafás. An-déistineach ar fad. Gineann sé frustrachas mór ionam. Tá mé an-fheargach ar fad faoi sin agus yeah so na rudaí a dhéanaimse féin chun plaisteach aonúsáide a sheachaint ná go dtéimse chuig siopa ar leith timpeall na háite anseo agus ceannaímse rudaí gan plaisteach so um rudaí ar nós leite, Coirce, rís, quinoa, rudaí mar sin, is féidir leat dul ann le próca beag agus é a líonadh agus mar sin is féidir leat is féidir leat dramhaíl a sheachaint agus níos lú plaisteacha a úsáid, níos lú plaisteach tá brón orm. So sin rud amháin a dhéanaimse agus déanaimse iarracht glasraí ach go háirithe a cheannach gan plaisteach. gan plaisteach bog so téimse chuig an margadh in aice liom agus tá mé ag fás cúpla glasra freisin táimse ag fás leeks níl a fhios agam cén Gaeilge atá ar leeks ach táimse ag fás leeks faoi láthair agus déanaimse mo dhícheall ach ag an am céanna tá sé an-deacair in Éirinn toisc nach féidir leat plastic bog a athchúrsáil so sin an rud an pointe is mó atá agam yeah cad a ceapann sibh féin faoi? B'fhéidir sé frustrachas mór ionam mar a fheiceann sibh. Yeah, so táim bogtha amach as mo theach i nGaillimh agus táim ag mo chónaí anseo le cairde i Má Nuad agus bíonn muid ag díriú isteach ar ár mbruscar an t-am ar fad má tá an bruscar athchúrsála agus an bosca bruscair ceart againn agus like bíonn beagnach troid sa theach mar cuireann tú an páipéar ins an bosca mícheart mar tá sé chomh tábhachtach agus chomh éasca a dhéanamh freisin ach I suppose ó thaobh na phlaistic de an rud is mó a dhéanann muidne ná bíonn an-tóir ar an Saturday Night Takeaway againn inár theach seo agus de ghnáth faigheann muid bia Síneach agus tá 's againn go tháinig or go tagann an bia Síneach sna bosca lóin beag sin so tá staiceannaí móra againn de na bosca lóin sin taobh amuigh ach bíonn siad chomh úsáideach don do lón cuireann mé féin mo ceapaire isteach ins na boscaí lóin sin ansin ní bíonn ort bosca lóin a cheannach gach bhliain nó bíonn an cuisneoir lán freisin so má tá glasraí agat cibé rud atá tú ag iarraidh iad a chur sa chuisneoir níl cead agat na babhla a úsáid mar tugann sé sin an méid sin spáis ach bíonn na boscaí sin chomh handy mar Tá tú in ann stack a dhéanamh astu agus bíonn siad an-úsáideach ansin so I suppose sin úsáid amháin atá againn don an plastic aon úsáide sin ach mar a dúirt tú tá sé an-deacair agus tú ag dul ag siopadóireacht mar bíonn do ghlasraí ins an ollmhargaidh bíonn an plastic sin timpeall orthu so níl tú in ann iad a seachaint ach caithfidh tú iad a cheannacht so tá sé sin Cuireann sé sin isteach orm go mór mór freisin. Bhí mé ag gáire agus tú ag labhairt faoi na boscaí lóin ón mbia Síneach, Aoife, mar déanaim an rud ceannann céanna. Ar feadh na blianta anois, tá stack ollmhór agam sa chófra agus bainim úsáid astu. Nílim tar éis bosca lóin a cheannach, déarfainn, ó bhí mé thart ar seacht mbliana d'aois, mar gheall ar na boscaí lóin sin agus tá siad chomh úsáideach sin agus ceapaim nach smaoiníonn gach éinne fúthu, b'fhéidir just caitheann siad amach iad ach tá siad chomh handy mar a dúirt tú agus is Is um. agus freisin leis an plaisteach bog aonúsáide sin ina mbíonn ar na torthaí agus ar na glasraí sna siopaí. Mar a luaigh sibh cheana, tá siad chomh deacair iad a sheachaint. Cé go bhfuil mé i mo chónaí i mBleá Cliath, níl mórán siopa gur féidir leat just na glasraí a cheannach gan an phlaisteach sin orthu agus is mór an trua é mar an rud ná nach mbí nach mbíonn gach éinne ag glanadh a gcuid glasraí ar aon nós an ndéanann sé mórán difríocht iad a bheith i sa phlaisteach sin ach go háirithe faoi láthair ceapaim go bhfuil gach éinne ag glanadh a gcuid torthaí agus a gcuid glasraí faoi thrí so ní thuigim an chúis de ar chor ar bith.

ach cheannaigh mé málaí nach málaí plastacha iad, málaí i siopa éigin agus is féidir leat iad a ath-úsáid agus thug mé dó iad agus dúirt mé níl ortsa na málaí plastacha sin a úsáid níos mó. Ach ansin thug mé faoi deara tá pacáistíocht ar na bananaí ar aon nós agus Is é sin, craiceann an bhanana é féin, so níl aon gá le plastach ar bith a úsáid ach fós. So fós ní bhaineann sé úsáid as na málaí atá ceannaithe agam ach baineann sé úsáid as na málaí plastacha. Cé go bhfuil sé ráite agam leis, níl gá le mála plastach a úsáid, tá pacáistíocht orthu cheana féin, an phacáistíocht álainn nádúrtha sin atá orthu, like ní bhíonn ort banana a ghlanadh. Is féidir leatsa é a ithe ar aon nós. So, sé sin pointe eile, like, le húllaí freisin, bhuel, b'fhéidir ní le húll ach le horáistí freisin, má fhaigheann tú iad agus má chuireann tú i mála plastach iad, cén fáth go bhfuil tú á gcur sin i mála plastach? Mar tá pacáistíocht nádúrtha orthu cheana féin. So, má tá tú á dhéanamh sin, níl gá é sin a dhéanamh mar mheabhrúchán beag mar tá pacáistíocht nádúrtha ann. Níl a fhios agam cén fáth go bhfuil sin chomh greannmhar dom.

go bhfuil tú in ann iad a athchursáil, an bhfuil? Yeah, le formhór acu is féidir leat iad a athchursáil má ghlanann tú iad ach ní ghlanann daoine iad de ghnáth. Má má bhíonn tú má bhíonn tú ag iarraidh em aon rud a athchursáil caithfidh sé a bheith glan. Sin an rud is deacra faoi le haghaidh roinnt daoine ach ní thógann sé mórán iarrachta iad a ghlanadh. Em. so mholfainn duit iad a ghlanadh agus iad a athchúrsáil agus le roinnt acu freisin is féidir iad a chur san araid mhúirín, sé sin an composting, so má thógann tú abhaile iad is féidir iad a chur ansin ach ní, deirtear gur, go mbíonn, go mbíonn compostable cups ann ach ag deireadh an lae má chaitheann tú isteach i ngnáthbhosca brúscair iad níl siad chun é sin a dhéanamh, caithfidh siad a bheith in áit ar nós an araid mhúirín so tóg abhaile iad. más é bhur dtoil é agus cuir ansin iad. Ach is féidir formhór acu a athchúrsáil má ghlanann tú i gceart iad. Gals, Nuair a bhí mé san ollscoil bhí beagnach troid agam le cailín a bhí mé i mo chónaí le mar níor riamh ghlan sí a buidéil bainne nó yogurt agus chuir sé isteach orm go mór mar tá sé chomh éasca, just caithfidh tú é a rith faoin uisce, níl mórán i gceist leis ar chor ar bith ach

Yeah, ní raibh an focal sin ar eolas agam fiú. An chéad pointe eile, agus is pointe a bhfuil i béal an phobail go mór mór faoi láthair, ná an mhearfhaisean nó fast fashion atá i gceist agus is fadhb ollmhór é seo mar gheall ar an méid sin siopaí atá daoine in ann éadaí a cheannach isteach ann agus daoine ag fáil éadaí agus iad a chaitheamh uair amháin agus b'in é ach cén tuairimí atá agat faoi sin, a Dúlra? Bhuel, ar ndóigh, tá tuairim an-láidir agam faoi seo, mar a bhíonn agam faoi chuile rud ach um, táimse an-phaiseanta faoi seo. Ag deireadh an lae is breá liomsa faisean. Is breá le mo chlann ar fad faisean, ní raibh mé rómhaith don mhearfhaisean go dtí i mbliana nó anuraí, déarfainn anuraí nó an bhliain roimhe sin b'fhéidir. An bhliain dheireanach san ollscoil bhí mé an-mhaith dó sin. Ach ag an am céanna, caithim rud nó dhó i Penneys, um, le linn na bliana, má tá rud uait, go sciobtha. Agus más mac léinn thú, like, is mac, mac léinn fós mé, tá mé beagnach cáilithe ach is mac, mac léinn fós mé, tá mé fós ag íoc táillí chuile rud mar sin, so ní bhíonn an méid sin airgid agam um, chun you know, an méid sin airgid agam le, le caitheamh ar ar éadaí mar sin b'fhearr liomsa rud ceart níos costasaí a cheannach agus é a bheith agam ar feadh tamaill níos faide ach ag an am céanna níl sé sin réalaíoch más mac léinn thú nó más duine óg thú freisin nó má bhíonn cíos le híoc agat. Ach é sin ráite ní bhíonn, like, is féidir leat an mhearfhaisean a sheachaint agus gan mórán airgid a chaitheamh má tá fonn ort so is féidir leat rudaí a cheannach i siopa carthanachta. Nílimse féin ró-cheanúil ar na siopaí carthanachta toisc nach bhfuil mé tar éis rudaí maithe a aimsiú iontu, ach sin an áit ina bhfuil mé. B'fhéidir dá mbeinn i mBaile Átha Cliath nó áit níos mó, seans go mbeadh na cineálacha éadaí ann níos deise, níos oiriúnaí do dhaoine óga. Tá cúpla ceann timpeall orm, is dócha go bhfuil siad an-mhaith ach Chomh maith leis sin, is duine an-bheag mé ó thaobh airde de agus mar sin bíonn sé deacair ormsa rudaí a cheannach. Sin fáth eile go mbímse ag tacú leis an mearfhaisean. Mar shampla, nílimse ach cúig troigh, mar sin bíonn ormsa éadaí a cheannach ón roinn Petites, de Topshop áiteanna mar sin ach bíonn tú ag tacú leis an mearfhaisean má dhéanann tú sin. Ach an rud atá déanta agam le déanaí ná táim tar éis an-chuid rudaí a cheannach ar Depop seachas iad a cheannach ar na suíomhanna ar nós Topshop agus araile. Agus tá mé gafa leis caithfidh mé a rá. Now caithfidh tú a bheith sásta am a chaitheamh ag cuardach rudaí, caithfidh tú a bheith foighneach ach má bhíonn tú is féidir leat rudaí iontacha a aimsiú. Like le linn na seachtaine chaith mé dhá sciorta dhá midi skirts ar scoil agus ní raibh mé in ann cinn ar bith a aimsiú ar Topshop, ar ASOS, ar ASOS a bhí petites, a bhí petite nó aon rud mar sin. Ní raibh mé in ann cinn deas a aimsiú don samhradh ach d'aimsigh mé dhá cheann a bhí petite ar Depop. Ní raibh siad ach deich euro an ceann nó mar sin agus tá siad foirfe, níor chaith na daoine a raibh siad acu cheana féin iad ach uair amháin. So is féidir leat an-chuid rudaí a fháil mar sin agus like fuair mé cúpla rud a cúpla rud a bhí nua go huile is go hiomlán nua níor caitheadh iad cheana féin so mholfainn go láidir Depop má tá tú sásta am a chaitheamh agus ag deireadh an lae bíonn stuff difriúil ann má cheannaíonn tú do éadaí i siopa carthanachta nó ar Depop ní bhíonn an stuff céanna ag chuile dhuine mar sin mar tá fhios a'm agus muid ag you know kind of ag druidim le deireadh na dianghlasála agus beidh chuile dhuine ag dul isteach go Penneys now beidh mé ag dul isteach go Penneys freisin just chun stocaí a cheannach, rudaí mar sin, ach ag an am céanna beidh muid ar fad ag caitheamh na n-éadaí céanna má théann muid uile go Penneys, so mar sin b'fhéidir téigh ar Depop nó téigh chuig do shiopa carthanachta áitiúil agus ceannaigh rud difriúil agus beidh rud difriúil lena chaitheamh agat, so sin is dócha mo mo thuairim ar an ar an mearfhaisean. Céard fútsa Lucy, tá fhios agam go bhfuil an an tuairim agatsa ar an ábhar seo. Yeah, Laura, aontaím leat, ceapaim go bhfuil sé iontach rudaí difriúla a bheith agat i do vardrús ach freisin ag an am céanna tá fhios agam féin, tá rudaí agam ó Zara agus Penneys agus rudaí mar sin ar feadh na blianta anois ó nuair a bhí mé b'fhéidir 15 mbliain d'aois agus fós caithim iad agus tá fhios agam go bhfuil tusa mar an gcéanna agus Aoife, táimid ar fad mar an gcéanna. So ceapaim cé go mbeidh mé agus go mbím ag seachaint na siopaí mearshiopaí seo, ceapaim go bhfuil sé tábhachtach gan mothú ródhona má tá tú ag ceannach uathu chomh maith, mar mar a luaigh tú fhéin, is cailín petite thú, like bíonn sé deacair teacht ar rudaí i siopaí charthanachtaí agus rudaí mar sin ina mbíonn tú ag iarraidh caitheamh. Agus mise mar an gcéanna, mar is bean curvy mé, you know, bíonn sé deacair teacht ar rudaí chomh maith. Ach agus sin ráite, is fuath liom like is fuath liom ag siopadóireacht ar líne so bíonn sé éasca go leor dom faoi láthair ar aon nós na siopaí a sheachaint is fuath liom PLT agus Missguided and all that stuff just níl an foighneas agam dóibh so sin rud iontach domsa ceapaim ar aon nós agus freisin tá an t-ádh orm chomh maith mar tá siopa athláimhe ag mo mham so bíonn an deis agam fós siopadóireacht a dhéanamh ach is rudaí athláimhe iad agus Bíonn caighdeán an-ard orthu de ghnáth so bíonn an t-ádh orm, tá rudaí agam ar feadh na blianta anois ón siopa sin agus iontach agus go hálainn. Unit K Sandymount má tá suim ag éinne í a leanúint ar Instagram nó Facebook. Ach yeah so mholfainn go mór mar a dúirt na cailíní dul ar Depop rudaí mar sin ach arís níl an foighneas agam do Depop ach ceapaim sin mo fhadhb féin caithfidh mé combat é sin ach yeah tá sé an-deacair é a sheachaint. nuair atá an faisean chomh hollmhór sin stad i stad an domhain agus bíonn daoine ag iarraidh gach aon rud a cheannach agus gach aon rud atá an-éileamh orthu ach ag an am céanna bígí feasach ar céard atá uait, an bhfuil an rud seo uait nó an bhfuil tú díreach chun é a cheannach agus é a chaitheamh uair nó dhó. Ní fiú é má tá tú díreach chun rud éigin a chaitheamh uair nó dhó. Fiú má tá tú ag ceannach rud éigin ó siopa carthanachta nó rud éigin mar sin. Má tá tú díreach chun é a chaitheamh uair nó dhó, ní fiú é. Lig duine éigin eile é a cheannach, a chaithfeadh é gach aon lá. Bhuel, you know, caithfidh tú é a ghlanadh ach tuigeann sibh mé. Ach ceapaim sin an rud is tábhachtaí. You know, mar a luaigh mé níos luaithe, tá rudaí agam ó na Penneys agus ó Zara agus. a leithéid a chaithim an t-am ar fad agus tá siad agam ar feadh na blianta agus tá siad fós grand agus is breá liom iad. Sin an rud is tábhachtaí, go dtaitníonn na héadaí leat agus go mbíonn tú á gcaitheamh. So, yeah. Bhuel, sin mo thuairim ar an mearfhaisean ar aon nós. So, yeah. Ceapaim gur pointí iontach mhaith iad sin, go mór mór agus aontaím leat dúil a bheith faoi fiú costas an éadaí i Penneys, like, tá siad saor i bhfad níos saoire ná ag siopadóireacht i siopaí eile Agus go mór mór nuair atá tú san ollscoil, ní bhíonn airgead agat ach tá tú ag iarraidh, bhuel, once upon a time bhí tú ag iarraidh éadaí chun dul amach nó éadaí chun dul le sluaiste daoine agus rudaí mar sin agus tá sé níos éasca agus níos saoire a cheannach i Penneys agus I suppose tá sé tábhachtach gan a bheith ciontach faoi sin mar muna bhfuil an airgead agat uaireanta bíonn na rudaí seo deacair agus tá sé tábhachtach just na rudaí An bhfuil tú in ann a dhéanamh, a dhéanamh? Agus mar a dúirt Lucy, má tá tú chun an léine nó an gúna sin a chaitheamh aríst is aríst eile, is fiú é é a cheannacht. Domsa, is breá liom ag siopadóireacht ar líne ach ní dhéanaim rómhinic é. B'fhéidir uair nó dhó sa bhliain téim ar na suíomhanna sin agus má tá, go mór mór má tá rudaí ag teastáil uaim, ceannóidh mé iad ansin ach is breá liom an mothú sin nuair atá 'parcel' nó dhó sa phost agat agus tá tú ag fanacht ar fear an phoist agus ag fanacht ar na ríomhphostanna agus na téacsanna agus tá's am, like, níl sé sin rómhaith don timpeallacht fiú ach just is breá liom go bhfuil rud eicínt chun ag tnúth le sa laethanta seo ach déanaim mo dhícheall gan mórán siopadóireacht a dhéanamh ach tá nós nua agam cailíní níl 's am ar luaigh mé seo cheana fhéin ach thosaigh mé ag siopadóireacht i mo vardrús féin faoi láthair so nuair atá geansaí nó t-léine nua uaim téim chuig mo vardrús fhéin agus déanaim like check ollmhór céard atá ann an bhfuil like rudaí nach bhfuil mé ag ceannacht ró or ag caitheamh rómhinic roimh rudaí nua a cheannach agus chonaic mé smaoineamh iontach ar Instagram ón ár gcara Elle agus bhí píosa páipéar sílim insan vardrús aici agus gach am a rinne sí a cuid níocháin chuir sí éadaí ar taobh amháin den píosa páipéir sin agus ní raibh sí in ann na héadaí sin caitheamh aríst go dtí go raibh gach píosa éide eile caithte aici so nuair atá an píosa páipéir sin ar an taobh eile den vardrús tá sí in ann thosnú aríst ach ceap mé go smaoineamh iontach é mar níl tú ag caitheamh nó na trí nó ceithre léinte arís is arís eile agus rá leat féin nach bhfuil aon rud agat, like, bhí sé soiléir go raibh éadaí aici agus cheap mé go smaoineamh iontach mhaith é sin. Ceapaim gur dúshlán iontach é sin do gach éinne, fiú bíonn sé saghas spraíúil mar tá s'agam féin, tá an oiread sin rudaí nach gcaithim ach nílim ag iarraidh fáil réidh leo mar is aoibhinn liom iad ach ní chaithim ró-mhinic iad ar chor ar bith.

phraiseach an t-am ar fad agus tá mé ag déanamh iarrachta a bheith níos gloine, níos eagraithe, nó ní bhíonn sé salach ach bíonn rudaí timpeall na háite. Tá go leor stuif ann ach an fhadhb leis sin ná toisc nár fhás mé ó rang a sé, tá mé fós an aoirde céanna a bhí mé, cosúil leat a Aoife, ó bhí mé i rang rang a cúig nó rang a sé. Ach tá go leor éadaí agam, mar a dúirt tú Lucy, cheannaigh mé blianta blianta blianta ó shin, like tá éadaí agam a cheannaigh mé agus mé i Meiriceá agus mé ag déanamh an teastas sóisearach. Éadaí, Ó, ó, tamall roimhe sin freisin ach go leor, like, bíonn daoine ag gearán faoi Hollister. Agus ag an am sin nuair a tháinig Hollister go hÉirinn bhí chuile dhuine ag gearán go raibh na, na héadaí Hollister ag chuile dhuine in Éirinn. Ach na héadaí ar fad atá agam a chaithimse fós leis an gcaighdeán is fearr Hollister agus Abercrombie atá ann a cheannaigh mé i Meiriceá. So tá caighdeán an bhfuil bhí caighdeán iontach acu ag an am sin agus an bhfuil an caighdeán céanna ann ní dóigh liom é. Ach so tá go leor rudaí agam ar aon nós ach an rud ná tá go leor go leor stuff agam ón am sin agus aon uair a chaitheann mo dheirfiúr rud éigin amach, Tugann sí domsa é. So tá i bhfad an iomarca éadaí ann. So caithfidh mé tosnú á dhéanamh sin freisin. Brón orm faoin tangent beag seo ach just ceapaim go raibh sé chomh greannmhar agus tú ag caint ansin faoi Hollister ag teacht go Bleá Cliath mar cuimhním go soiléir nuair a tháinig sé sin agus is as Gaillimh mé so like bhí do laethanta pleanáilte amach faoin like you know chuaigh mé fhéin mo mham agus mo dheirfiúr suas ag am Nollag agus lá ollmhór I mBlá Cliath a bhí ann agus bhí ort like an bus a fháil agus ansin an Luas a fháil thíos go dtí an ionad siopadóireachta agus lá a chaitheamh isteach ins an siopa dorcha seo like níl 's a'm cad a bhí mé ag ceannach but ní raibh mé in ann like aon rud a fheiceáil fiú ach chaith mé an lá ar fad sa chathair mhór seo agus is lá iontach a bhí ann ach Fiú tá na rudaí sin fós agam agus na tracksuit pants agus gach rud agus tá siad iontach, bhí an caighdeán iontach mhaith acu freisin so aontaím leat tú le. Gals, bhí mé gafa le Hollister, like go hiomlán, go huile is go hiomlán gafa. Chuaigh mé, so tá fhios agam nach bhfuil sibh in bhur gcónaí i mBlá Cliath ach níl mé i mo chónaí aon áit in aice le Dún Droma, like tá sé an i bhfad uaim ach bhí mo mo shin-seanmháthair ina cónaí cóngarach go leor chuige so nuair a bhíomar ag dul ar chuairt chuici chuamar isteach chuig an ionad siopadóireachta agus bhí sé an rud is fearr riamh just ag dul isteach ann agus agus mar a luaigh sibh féin freisin cuimhním an rud ba mhó gur tharla dom like riamh agus mé déarfainn go raibh mé 10 mbliana d'aois like bhí mé chomh óg sin fós sa bhunscoil agus chuaigh m'aintín agus m'uncail ar chuairt chuig Nua Eabhrac agus tháinig siad ar ais le geansaí agus brístí ó Abercrombie agus cheap mé go raibh mé the bees knees. chomh cool. Tá siad fós agam. Agus ní, no, tá na brístí ró-bheag dom anois ach caitheann mo mham iad mar pyjamaí. So sin, beagnach trí bhliain déag níos sine anois agus fós á gcaitheamh againn. Agus tá siad fós ar chaighdeán iontach. Ceapaim go bhfuil poll beag sa bhrístí mar, you know, fuair mé ró-ard ach fós fab, fab, fab. Agus yeah, just Chuir sin mé ag gáire tá bhíomar ar fad gafa le Hollister agus Abercrombie. Ach an rud ná sin sin seachaint an an mearfhaisean agus muid fós ag caitheamh rudaí ó Hollister. Tá fhios a'm gur mearfhaisean a bhí ann ag an tús ach ag an deireadh tá muid fós ag caitheamh na rudaí sin agus nach iontach an rud é sin. Now tá fhios a'm nach mbíonn an an t-ádh céanna le chuile dhuine gan fás ar nós mise. Now ní ádh ar ar ar lámh éigin eile ach ag an am céanna nach bhfuil sé iontach go bhfuil muid fós ag ag caitheamh. na n-éadaí céanna so yeah so is is pointe pointe iontach é sin faoin marthain agus gur chóir duit siopadóireacht a dhéanamh i do vardrús féin mar dúirt Aoife. Cén rudaí eile a dhéanann sibh don timpeallacht an bhfuil an bhfuil aon aon rud eile chun a dhéanann sibh ó lá go lá chun an mí chun an tionchar atá agaibh ar an timpeallacht a laghdú? Rud beag a dhéanaim féin ná buidéil in-athúsáidte a úsáid gach lá in ionad buidéil plastic a úsáid. Tá a fhios agam go raibh muid ag caint faoi plastic aonúsáide cheana féin ach is athrú beag é seo i mo shaol ach rud mór don timpeallacht sílim. Mise díreach mar an gcéanna Aoife, cheannaigh mé mo chéad buidéal in-athúsáidte um cúpla bliain ó shin agus ceann Chilly's bottle a bhí ann. Now tá sé dochreidte ach tá sé an-trom. Sin an t-aon rud. So cheannaigh mé is aoibhinn liom é, is aoibhinn liom é ach mar a dúirt mé tá sé an-trom, so cheannaigh mé ceann ó Dunnes chomh maith. Ní raibh ach costas cúig euro orthu. Táim á úsáid anois ar feadh dhá dhá bhliana anois agus tá sé fós foirfe. Oibríonn sé díreach chomh maith is a n-oibríonn na Chilly's Bottles, so díreach le rá le héinne atá ag smaoineamh faoi cheann a cheannach, Oibríonn siad an-chosúil lena chéile. Nílim tar éis é a úsáid i gcomhair deochanna te mar ní ólaim iad, ach coimeádann sé mo chuid uisce fuar ar feadh an méid céanna ama agus tá siad i bhfad níos saoire. So má tá éinne ag iarraidh ceann a cheannach ach tá siad buartha faoi €30 a chaitheamh ar bhuidéal ó Chilly's, mholfainn go mór na cinn ó Dunnes, tá siad an-mhaith. Yeah, no tá siad iontach ach an t-aon rud leis na buidéil nó na cupáin metal sin. Uaireanta má tá b'fhéidir cupán tae nó cupán caife agat ins an bhuidéal, bíonn an blas fágtha ins an bhuidéal so tá buidéal in-athúsáidte agam do mo uisce agus ansin tá cupán in-athúsáidte agam le haghaidh mo tae i rith an lae ionas nach mbeidh an blas ag meascadh suas i mo bhéal mar níl tú ag iarraidh cupán uisce, or deoch uisce agus blas tae nó caife a bheith air.
Sin chomh greannmhar Aoife cuireann sé i gcuimhne dom nuair a bhí mé ag Oireachtas 2019, bhí mé féin agus cúpla duine ón gCuallacht ag ithe i mbialann éigin agus bhíomar ag ól piontaí agus ní raibh mé críochnaithe le mo phionta féin ach bhí mo bhuidéal in-athúsáidte agam so bheartaigh mé seachas seachas é a fhágáil ar an tábla, Níl tú in ann deoch a chur amú like.
Chuir mé i mo bhuidéal in-athúsáidte é agus fós fós tá blas de cider ann. Ní féidir liom é a úsáid. Go hiomlán rinne mé dearmad faoi is buidéal ó Dunnes a bhí ann, bhí orm ceann eile a cheannach ina dhiaidh agus glan mé déarfainn faoi fiche é.

leis an tíma. Dochreidte, déanann sí an oiread sin agus just tá sí le moladh. Gur mí maigimh. Níl mé. Cuir mé an ceist sin agus bhí mé go mór i m'aghaidh mar ní raibh mé ag iarraidh gáire. Níl mé foirfe, in aon chor. Ithim feoil. Sin an rud is measa a dhéanfaimse. Tá fadhb agam le mo bholg, tá acid reflux ann mar is eol don chailíní, agus bíonn sé an-deacair domsa rudaí ar nós lintillí a ithe, sicphéiseanna, rudaí mar sin, próitéin nach próitéin feola é, so bíonn ormsa feoil a ithe agus bainne a ól. Ar an drochuair, toisc nach féidir liom rudaí eile a ithe agus go mbíonn fadhbanna agam le bia eile. Agus nuair a bhí mé san ollscoil, bhí mé beagnach i m'fheoilséantóir, níor ith mé mórán feola in aon chor agus mothaím an-chiontach nach féidir liom. Agus bíonn daoine, bíonn roinnt daoine ag rá liom, níl ní ag rá liomsa ach ag labhairt faoi dhaoine eile ag rá gur chóir do gach duine a bheith ina veigeánach agus nílimse ag maslú aon duine atá ina veigeánach. Tréaslaím libh má tá sibh mar sin ach ó thaobh mo shláinte féin de ní féidir liomsa. Bhí mé beagnach mar sin nuair a bhí mé san ollscoil ach ansin tharla rud dom agus tá fadhb agam le bia anois so ní féidir liomsa. Agus mothaím an-chiontach ach déanaim rudaí eile don timpeallacht freisin so déanaimse iarracht feoil orgánach a cheannach. Bíonn sé an-chostasach ach déanaimse mo dhícheall. Ceannaím uibheacha go háitiúil, ceannaím glasraí a fhástar go háitiúil, fásaim mo ghlasraí féin. So déanaimse mo sheacht ndícheall rudaí a dhéanamh chun mo thionchar ar an timpeallacht a laghdú. Toisc go bhfuil mé ag ithe feola agus ag ithe éisc, ag ithe éisc, rudaí mar sin, ach, ag ithe iasc, sa bhrónar, ach Agus mothaím an-chiontach faoi sin. Now níor chóir d'éinne mothú ciontach ó thaobh na sláinte de agus ó thaobh cúrs ó thaobh cúrsaí prac praiticiúla de, you know, m- más más maith leat an feoil go breá, mothaím gur chóir do chuile dhuine níos lú feola a ithe eh mar tá sé níos fearr don tsláinte. Níl níl sé go maith an-chuid feola a ithe ach ag an am céanna is rogha é do chuile dhuine. Ní féidir leat a rá le duine, you know, ba chóir do gach duine an rud seo a ithe. Ní oireann gach bia do gach duine, so mothaím an-chiontach nach féidir liom rudaí áirithe a ithe, ach ní féidir liom. So mar sin, mar a dúirt mé, déanaimse iarracht em, bia orgánach a em, a cheannach a, a, a, a fhástar go háitiúil. Agus tá sé ní- i bhfad níos fearr don tsláinte freisin, mar an rud ná bíonn leasachán saorga in úsáid ar beagnach chuile glasra agus tá an t-ádh linn in Éirinn mar gheall ar an gcaighdeán bia cheana féin. Nuair a bhíonn tú i Meiriceá agus má itheann tú feoil thall ansin nó má cheannaíonn tú glasraí orgánacha bíonn costas ollmhór ar mar shampla uibheacha orgánacha, bíonn siad sé nó seacht dollar uaireanta agus tú thall i Meiriceá, just bíonn sé craiceáilte. Agus ní bhíonn an caighdeán sin fós rómhaith so tá an t-ádh linn in Éirinn fiú mura bhfuil rudaí orgánach, bíonn an caighdeán an-mhaith, ach ag an am céanna, bíonn na leasacháin saorga ar nós Roundup, bíonn tionchar uafásach acu ar do shláinte. Milleann siad do bholg, ach ní bhíonn daoine really meabhrach air ar aon chor, so ba chóir dúinn rudaí orgánacha a cheannach le bheith fírinneach, mar tá sé an-an-dona don tsláinte. Eascraíonn ailse as na leasacháin saorga sin. Fiú rudaí ar nós aerosol a úsáid, ní bhainimse úsáid as. aerosol riamh, tá siad uafásach don timpeallacht ach uafásach do do shláinte fhéin agus bíonn daoine le um deodorant, le hair spray, rudaí mar sin agus is cuma leo. Like tá muid ar fad an-mhaith anseo agus na Gael Gals mothaím bíonn muid ar fad meabhrach ar an timpeallacht fiú leis an you know tá tá roinnt againn an-tógha leis an smideadh um ach fós bíonn muid meabhrach ar an timpeallacht agus an tionchar atá againn ar um orthu tá romhainn ach ag deireadh an lae Is rud amháin é go mbíonn sé, go mbíonn rudaí áirithe dona don timpeallacht ach má tá siad dainséarach don tsláinte freisin caithfimid a bheith an-chúramach, like ní, ní bhíonn ach saol amháin agat. Tá tú ag iarraidh, like ní, ní féidir leat éirí gafa le rudaí. Caithfidh tú do shaol a mhaireachtáil, mar a dúirt tú níos luaithe, Lucy, ach Ag an am céanna, coimeád tú féin aclaí, déan do dhícheall duit féin. Níl tú ag déanamh rud ar bith le haghaidh éinne seachas tú féin because má tá, you know, ní hé sin an rud ceart le déanamh. So bí deas leat féin ó thaobh do mheabhairshláinte de, ná lig do na rudaí seo tú a chrá. ach ag an am céanna bí meabhrach agus bí feasach ar an tionchar atá ag rudaí ar nós aerosols ar do shláinte. Agus fiú na táirgí míosta ar nós Tampax, Always, chuile rud mar sin, tá an-chuid plastach in úsáid iontu agus tá drochthionchar orthu siúd ar do chorp amach is amach. So, nílimse ag rá gur chóir d'aon duine rud ar leith a dhéanamh ach ag an am céanna. Bí feasach air, bí meabhrach air agus tabhair aire do do chorp agus do do thimpeall agus don timpeallacht ag an am céanna más féidir. Amen dúlra, agus ceapaim an rud is tábhachtaí mar a deir tú is ea an cothromaíocht, an cothromaíocht saoil. Déan do dhícheall, pointe iontach a bhí agat gan feoil a ithe chuile lá. Ní chaithfidh tú a bheith i d'fheoilséantóir chun tionchar a bheith agat ar ar an domhan. Tá's agam fhéin ní ithim mórán feoil, ní chaithfidh tú a bheith 100% i gcónaí. Má tá tú ag déanamh do dhícheall, sin an rud is tábhachtaí. Agus freisin, agus tú ag labhairt faoi na táirgí míosta, cheap mé go raibh sin an-suimiúil mar formhór daoine, bainim úsáid as pads like, I know,

gafa leo agus ceapaim go bhfuil sin iontach chomh maith agus yeah is rud is rud beag é sin le hathrú i do shaol a ndéanfadh an an-difear duit féin agus don timpeallacht so ceapaim féin sin rud éigin cinnte táim chun athrú faoi fúm féin ba bhreá liom níos mó táirgí inbhuanaithe agus in-athúsáidte a úsáid ach go háirithe ó thaobh an am sin den mhí so yeah um go raibh maith agat as ucht sin a lua dúradh cos actually rinne mé go hiomlán dearmad faoi um so táim chun é sin a scríobh ar m'fhón agus beagán taighde a dhéanamh anois i ndiaidh an podchraoladh seo.
Sin pointe iontach mhaith ansin Lindsay agus aontaím leat ach I suppose just caithfimid bheith cinnte nuair atá rudaí a ghlaoitear go bhfuil siad go maith don timpeallacht nó gur rudaí in-athúsáidte iad just caithfimid bheith cinnte go bhfuil siad go maith don timpeallacht nó go bhfuil tú in ann iad a athúsáid agus rudaí mar sin de. Uaireanta cuireann na focail seo ar na rudaí ionas go mbeidh na comhlachtaí in ann iad a dhíolú ar phraghas níos costasaí agus rudaí mar sin de. Ceart ar fad agus deir brandaí áirithe go mbíonn siad go maith don timpeallacht agus go mbíonn inbhuanaitheacht i gceist acu ach is féidir leat a rá go bhfuil rud ar bith compostable ar domhan, nó biodegradable de ghnáth, sin an focal a bhíonn ar na táirgí sin mar is féidir leat a rá go bhfios dom. Ag an deireadh, brisfidh gach rud síos de réir ama, so is cuma más míle bliain a bhíonn i gceist, milliún bliain, nó deich, deich mbliain nó bliain amháin. So caithfidh tú bheith an-chúramach agus bíonn daoine ag rá go mbíonn sé an-mhaith rudaí le organic cotton a cheannach agus bíonn sé go maith don chorp rudaí le organic cotton a chaitheamh agus a cheannach gan amhras ach ag an am céanna tógann sé an-chuid uisce chun cotton a dhéanamh so bíonn ort a bheith cúramach leis ach ag an am céanna ní féidir leat a bheith meabhrach ar chuile rud ach déan do dhícheall mar a dúirt mé, cothromaíocht. Ach mar a dúirt Aoife, déanann siad iarracht lipéid a chur ar rudaí chun rudaí a dhíol agus tá mé féin ciontach as sin. Nuair a bhí mé san ollscoil sa tríú bliain, b'é sin an chéad uair a raibh suim agam, suim cheart agam sa timpeallacht agus ghlac mé páirt sa scéim sin greenwashing. Is breá liom an focal Gaeilge ar greenwashing, sé sin snas glas. So cuireann siad snas glas ar rudaí ionas gur féidir leo é a dhíol agus gur féidir leo eh, freastal ar mhianta na n-amadán ar, ar nós mise ag an am sin agus is cuimhin liom ag an am rinne mé mo sheacht ndícheall, well cheap mé go raibh mé ag déanamh mo sheacht ndícheall ach bhí go leor boscaí lóin sa bhaile, boscaí lóin plaisteacha agus ansin Tháinig duine éigin amach agus dúirt siad, Ó, is é Bambú an chéad phlaisteach eile agus tá sé go hiontach don timpeallacht agus tá sé níos fearr, cinnte. Ach ansin chuaigh mé amach agus cheannaigh mé lear mór boscaí lóin Bambú agus bhí mo mham ag rá Cén fáth go bhfuil an méid sin bosca lóin á cheannach agat níl gá ach le cúpla ceann don ollscoil agus tá go leor cinn agat cheana féin. Agus bhí go leor agam, bhí an ceart aici. Ag deireadh an lae bhí mé á gceannach siúd toisc go ndúirt duine éigin liom go mbeadh bambú níos fearr ná plaisteach. Mura mbeadh rud ar bith agat bheadh sé níos fearr bambú a cheannach ná plaisteach, déarfainn, nó bíonn miotal i bhfad níos fearr. Má tá éinne ag iarraidh bosca lóin a cheannach, mholfainn ceann miotail seachas ceann bambú. Ní bhíonn siad go maith sa dishwasher nó ní bhíonn siad go maith san oigheann micreathonnach ach oiread so mholfainn go láidir miotal. Ach ná cuir miotal sa san oigheann micreathonnach bí cúramach leis sin ach ag an am céanna sin just moladh beag amháin. Ach bhí mé á gceannach sin toisc go ndúirt duine éigin é agus bhí mé ag glacadh páirt sa scéim Snas Glas. Tá go leor rudaí mar sin ann agus bíonn lipéard orthu go háirithe don fhaisean maidir le cúrsaí smididh, le táirgí don chorp freisin ar nós seampú, Bíonn go leor snas glas i gceist leis sin agus tá cúpla branda ann agus deir siad ó go bhfuil táirgí nádúrtha iontu agus go bhfuil 10% níos lú plaisteach in úsáid acu. Ach an bhfuil tú chun taighde a dhéanamh ar an méid plaisteach a bhí in úsáid acu roimhe sin? Níl. So an rud a dhéanaimse féin maidir le

Ní maith liomsa iad in aon chor. Téim chuig an áit seo agus líonaimse mo bhuidéal le seampú agus ní bhíonn orm buidéal eile plaisteach a úsáid. Tá siad an-éasca, tá siad an-spraíúil, tá nuálacht ag baint leo, tá novelty ollmhór ag baint leo freisin agus píosa spraoi a bhíonn ann. Rud éigin difriúil atá ann. So déan taighde. Bíonn ceann i mbeagnach gach contae, tá go leor tá go leor ann i mBaile Átha Cliath agus tá tá ceann iontach ann i nDroim i nDroim Conrach má más buan mo chuimhne. So mholfainn go láidir dul ansin. Bhí go leor stuff eile acu freisin, so bíodh próca caife folamh agat, bíodh cúpla mála agat, le haghaidh glasraí agus ní bhíonn siad an-chostasach. So tá bíonn an snas glas i gceist, greenwashing, ach ag an am céanna tá bealaí ann chun é a sheachaint, so bí meabhrach air. Tá sé deas tacaíocht a thabhairt do áiteanna beaga timpeall ort ach ag an am céanna bí meabhrach ar an snas glas. Cailín, Tá muid beagnach as ama ach bhí an-am agam ag taifead an podchraoladh seo. Ach leanfaimid ar aghaidh ar aon nós chuig Shout-Out na Seachtaine agus Dualair, ceapaim go bhfuil Shout-Out na Seachtaine iontach againn don tseachtain seo. An tseachtain seo táimid ag déanamh shout out ar bhean iontach darb ainm Maya atá ar Instagram agus an t-ainm atá ar a leathanach ná Environmental Éadaí agus bíonn sí ag plé cúrsaí faisin, faisin inbhuanaithe agus éadaí a fháil ar athláimh, bíonn sí ag plé an tionchar a bhíonn ag an earnáil faisin ar an timpeallacht agus ar bhrandaí éagsúla agus. tionchar earnálacha ar leith. Bhí póstáil iontach aici an tseachtain seo caite ar earnáil na meán agus an tionchar a bhíonn aige ar an timpeallacht freisin. So mholfaimid go láidir ise a leanúint ar Instagram agus an t-ainm atá ar an leathanach arís ná Environmental Éadaí. Iontach! Go raibh míle maith agat. Lucy, an tú ag iarraidh ár meáin sóisialta a lua ansin? Cinnte.
Má tá sibh ag iarraidh níos mó uainn, is féidir libh muid a leanúint ar gael underscore gals ar Instagram agus ar Twitter agus freisin ar Facebook ag Gael Gals, nó is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn, is aoibhinn linn na ríomhphoist, ag na gael gals ag gmail ponc com. Go raibh míle maith agat as éisteacht linn inniu. Bhí tú ag éisteacht le Aoife. Dúlra. Agus Lucy. Slán libh! Slán! Slán!